igbo bụ igbo anyị ka nọkwa n'oge Ọnụ Igbo nke na-abịara unu n'ụlọ ọrụ abs ee anyị ka nọkwa n'ala igbo kpọmkwem n'ụbọchị tata aka na-achị anambra steeti eduru ya n'iyi nke ugboro abụọ o wee bụrụ ya dịka anyị si gwa unu na ọtụtụ ndị Igbo si obodo dị iche iche wee bịa ịkwado ndị Igbo ịkwado gọvanọ anyị Willie Obianọ Akpokuedike gburugburu na ịkwado ndị ya na ya na-achị na Anambra steeti na ịkwadokwa APGA nke bụ nke anyị ị ga-ene na odogwu nwoke kara aka unu mara onye ọ bụ ee ọ nọkwa na ụwa ndị ejije ọkiri enu Jerry
ndị be anyị ekene m ụnụ asịkwa m nke onye chi ya zelụ Ah, obi nso aṅụrị ịnọ ebe a tata ka mụ na unu wee kpalịa ụka daalụrị nụ ee unu anụgo ya ị ga-agwa anyị afa gị na ebe i si na ife e ji mara gị
afa m bụ ambasadọ dọktọ Tobechukwu Anadị Daniel abụ m onye Neni onye Ụmụnri na Neni na Anambra steeti ama ebi m ebi na Port Harcourt abụ m onye ndị so wee bido ụwa ndị ejije a ka a na-akpọ Nollywood kịta hmm. ọ bụrụ na ụnụ lota eh, egwu eh, eh, ejije a a kpọrọ Evil Passion mgbe a ụnụ afụgo Jerry ụnụ afụgo ụnụ afụgo Jerry ụnụ afụgo ah, anyị nwa bido ihe m jikwa nọlụ n'ebe a taa bụrụ na anyị bịa ka anyị kwado eh, gọvanọ Willie Obianọ gbasalụ eh, ọchịchị nke ugbo abụọ edulu ya n'iyi ọlụ tata Eh, dịka gọvanọ steeti asị m na mba na aga m anọlịlị ya wee soro kwanyere ya ugwu luuru ya maka na ugwu bụ nkwanyere nkwanyere ọgbọ nwaanyị ji amụta n'ibe ya nwaanyị ji amụta ibe ọ ihe m ji wee rụọ ahụ m ụka wee nọrọ ebe a taa ihe niile gaịrị n'anya ihe niile ka na-aga anyị n'anya ya ọfụma ọ dị mma anyị na-ekene gị ee ọ bụrọ sọsọ na na ife niile gara n'anya kama na ị nwere mmasị n'ebe ndị Igbo nọ maka na o kwere m nghọta na ị bụghị onye ọchịchị ị nọkwa na ọchịchị mana ị bịara ịkwado ọchịchị Willie Obiano ịkwado ọchịchị APGA na Anambra steeti e, ụfọdụ ndị Igbo bịara ebe a taata abụghị sọsọ ndị nọ na APGA mana ọ maka na nke a bụ nke anyị kpata ji wee bịa ọ dị mma anyị na-ekene gị ee o nwere ọtụtụ ajụjụ anyị ya-ajụ gị nke mbụ ị kọwara anyị na i so na ndị bidoro ejije Nollywood mana ọtụtụ oge kịta adị afụzi gị ị nọzikwa n'ejije ka ị bago ọrụ pastọ maka ọ naghị afịa arụ ọ fịaba arụ ihe menụ bụ na ajụjụ gị amaka ọ bụrụ ị ma anara ana ezumike nka n'ihe gbasara ejije ihe gbasara ejije enweghị ezumike nka Um, a bịa n'ihe mere na anaghị afụkabazi m ọ bụrọ na adị afụzi m ncha ncha na ọ na adị afụkabazi m Ee, nwoke na-eme im- im- i- e- e- eme ọnwa ọ na-eme ibe ya o nwere ụmụ ihe ndị ọzọ m na-eme abụ m onye na-ejelu Chineke ozi o tegoli m bidoro ọ bụrọ ife taa ọ bụrọ ife taa ebe m na-agba ya akaligo arọ iri na ịtọ ọ bụrọ taa wee

ee ndị Igbo na-anụkwu ya nụ ya bụ na ihe ọ na-akọwa bụ na icheku ọkụ dara ibube na ọ bụghị na ọ nyụrụ anyụ mana ọ bụrụ na a kpọọ gị n'ejije ị ka ga-apụta ya bụ na mụnwa n'onwe m ka na-ewepụtakwa ya ị ghọta hmm. kpọkwa m ana m nene ọ bụ nke m ga-eme m jekwa mee mana ọ bụghịzi ejije niilezi ọ ma bụzi ife ọbụla a sị m mee kịta eje m mebe ị mago na ihe enenezi enene Ah, ị mago na ụwa kịta bụ ịgba ọtọ na ka na-achịzi ụwa ebe ụmụ agbọghọ eyili ọ dịka akwa ndị nwoke a na-eyili kpudo ya n'ukwu ife niile a na-egosi

mana aka m anara ezumike nka dịka m si gwa ya aka m na-emechalụkwa daalụ ya bụ na ndị mmadụ kpọọ gị n'akara ekwentị ndị a na-afụ ugbu a na a ga-enweta gị ọ bụzi oge ọ dị mma ndị Igbo unu fụrụ na ntị m akaghị nke unu maka na ntị na-anụ ihe adịghị aha ka okpu ata ee ọ na-akọwa na ọ na-abụ na mbe na ewu jere iri ji mbe wee sị ewu gụ na-erikwe gụ na-enyo afọ mbe na-eri na-enyo afọ ewu wee na-ata ji na ya afọ o wee ruo ka onye nwe ji bịara e wee jide ewu ọ gbanwe ọsọ mbe wee naa ọ ife ọ na-akọwa na ya atagwo akị ṅụọ mmiri mara ka ọ na-adị na ya na-akpụrụzi ya akpụrụ mara oke ya ya-eme Mm, maka na onye amaghị ka ọ ha e buru ya gaa ama nna ya odogwu ka ị bụ anyị na-ekene gị n'ihi na ị maara ihe ma na mmadụ anaghị ezuzu ezuzu ruo na nka maka na oyibo mechapụrụ sụọ ya wee sị a fool at 40 is a fool forever e, onye ma ife bụ i zuzuo mgbe ị dị na ụmụaka ị mata ife ị dọkpụrụ chọba onwe gị hmm. ma na o nwere ebe a na-eje ee eh? maka na anyị nere anya ugbu a wee fụzie na ndị Igbo hapụziri ife ha kwesịrị ịma wee dabazie ebe ọzọ ya kpatara i ji wee mee nchọpụta wee wepụtara igbo ebe ha si ife wee mere omefa na ndị igbo bụ ndị nke chineke na fa ekwesịghị iso ndị mgbago na ndị mgbada na-akpa agwa etu ha si akpa agwa na fa kwesịrị ịkpa agwa dịka ndị bụ agbụrụ nke chineke ndị nwere olileanya ee n'ihi ya ụzụ amaghị akpụ ya nee egbe anya n'ọdụ anyị ewepụtagoro unu akwụkwọ unu ya-agụ kedu ihe ị na-agwa ndị Igbo maka akwụkwọ a Bijek ọnọrụ Bijek ah, Movies International tupu tupu m gwa ha okwu maka ya bụ akwụkwọ achọrọ m ka m gwagodu ndị Igbo na anyị bụ Igbo anaghị emeta ya asụsụ anyị jide ka anyị ji asụsụ anyị mgbe adịghị anya ga-abụ ihe nke a ga-echezọ ụmụazị one ka na-asụ Igbo kịta nne na nna ọbụla chọrọ ka ụmụ ha sụba pịrịpịrịpịrịpịrị ka a sị na ọ hanwa kacha asụ ya bụ ihe wutekata m wutekata m wutekata m wutekata m wee jekwuru ndị ndị nwe Africa Magic a na-akpọ kanti ọkebụ mụ na ha tụnebe ya tụnebe ya sị ha nekwanụ anya nekwa ka anyị ga-esi maka na ọkwa onye igbo bụ onye isi onye Igbo ngaba nee ka anyị ga-esi nye aka nekwa ka anyị ga-esi nye aka ha wee kweta n'ife m kwu anyị wee mee eh, ị tụgharịa ya n'oyibo ọ bụrụ em, em, keduzi ife a na-akpọ ụdị ife big naija big brother naija ehe, ụdị ya anyị mee ya n'igbo ị ghọta Aha, anyị bụ ndị izizi mele ya mee ya n'igbo ndị mmadụ fa nwakwala ike fa onye fụ m n'ụzọ sị na kedu ihe melụ na ị nọlụ izu ụka naabọ na-asụ ebe nnọọ sọsọ igbo anaghị atinye oyibo m sị ha na ọ bụ mmasị m nwelu na nya bụ asụsụ bụ asụsụ igbo na-anazi ana ị ghọta ị bịa n'ime be m nwa mgbe m so nzuzu kwuru ya bụ ihe amakọta ọ dịka nwee ife dapụta n'anya wee bido ọfụma kpọọ nwunye m kpọọ nwunye m alọghị iwu onye nata nata onye sụọ mgbele ịta mmanụ nwa m bido na-asụrụ ha sọsọ
na-amịta odowo ka ị bụ i so na ndị anyị ejije
ana m akpọ nne na nna ọbụla mana ha bụ ndị Igbo ụmụ unu jee na skuul ha sụba sụpịrị sụpịrị sụpịrị sụruo ya n'isi ha nata n'ụlọ sụọlụnụkwa Igbo nke ọkwa a malụ nke anyị mmadụ bụ onye Igbo eme nọrọ ewelu asụsụ lee ya n'alụ o lifọ tinye n'akpa jewalụ ọ nọlụ na-ene mmụọ a bịa na akwụkwọ unu delu origin of Igbo and our culture ya bụ akwụkwọ eh, ama kele m unu eh, ihe ndị oyibo na-akpọbu unu edeka ọ bụrọ sọsọ na unu dere kama na unu tụrụ omimi chọpụtagasịa ụmụ ife ụfọdụ zoro ezo melụ ka nya bụ akwụkwọ bụrụ nke na-akwụpụta n'ebe ndị ọzọ nọ bụrụ ọkaibe Ee, so a sị m unu jide ka unu ji na-agwakwuazị onye ọbụla ihe igbo bụ onye igbo ihe igbo na-amasị ka fa chọba nya bụ akwụkwọ Mm? chọọ nya dobe ọ ga-adịrịrị na na na ụlọ akwụkwọ dị na be gị iwu megidere na akwụkwọ a ga-adị na inwe ha efe gụọ ụmụ gị ga-enwe efe gụọ hmm? ka fa na-amata ma ebe anyị nwa bụ igbo si wee bịalị maka na ọ bụrọ ebe a ka anyị pụrụ nwee ebe anyị si wee bịa ha gụzie nya bụ akwụkwọ malụ omenanị nke anyị kwesịrị ị na-eme nke anyị ekwesịrọ ị na-eme ọ bụrụ na o nwere ebe a na-aga anyị na-ekene gị daalụ nwanne m ketagokwana jaa eze ọ bụ n'onu igbo telivishọn ka ị nọ ugbu a were agwa igbo okwu n'onu igbo onu igbo bụ ebe anyị na-anọ adọwa igbo ọnụ wee na-eme ka ndị igbo Ebe- ebe unu na-awụ ya awụ. waa ya agwa waa ya agwa ee ohere ịbụrụ ka ị na-asụ ya na-ede ya etu nwanne anyị nwoke bụ Emeka si wee na-ede ya ọ bụ ụdị ndị anyị chọrọ ọ bụrụ na anyị kpọọ gị ịkwado ife igbo a ị ga-apụtakwa ọ bụzi gị akọgolo m ife ndị m megasịgo na maka ịkwalite asụsụ na omenala Igbo Ọ bụ- ebe ọ bụla a kpọrọ m ị ga-afụ m ọ dị mma ngwa kenere m ndị igbo Igbo bụ Igbo ekene m ụnụ asị m nke onye chiri nya zelụ ndị mmadụ ndị agbara ajọ na-asị ugo belụ egbe belụ ugo belụ nke sị ibe ebe nku kwaa ya anyị nwa na-agba ha ajọ kịta wee na-asịzi na nku akwana ya kama ya gosi ya ebe ọ ga-ebe ọkwalọpụ maka na a sị sị weta dike ka e gbuo sị weta dike ka e gbuo mgbe e gbuchaziri dike ihe e ji ama dike bịa a chọba dike ekene m unu igbo bụ igbo gere anyị ntị taa daalụ nụ wee na-ekene na ndị onu Igbo unu Chukwu gọzie unu ọfụma maka na ị nọtụkwalị ị gbalute ife dị ka Rivers steeti ebe a gị na ndị TV nọkwa ebe a sụọ ka a na-enwekwa ụdị a unu na-etinyekwa ka anyị nwa bụ ndị Igbo nọkwa ebe ahụ ụmụ anyị kwa ma ndị ọzọ na-esolukwa nwekwaa mgbe e ji asụ nnọọ igbo sụọ ya oghe eghe adọọ ya adọwa ya dọwa ya agba oghere daalụ onye nwe anyị ga-agba unu ume jisie nụ ike ị nụgo jisie nụ ike onye ma eme ka a na-asị ya jisi ike onye amarọ eme a sị ya raa aka iji asị m gị gị jidesie na jidesie ka iji ike onye nwe anyị ga na-abụ
ise otu a ka esi wepụ ya ndị igbo na-ekiri anyị a ka bụkwa onye nke gị onye nze ugochukwu ben ikeokwu okpuru ọra ndị igbo n'olu igbo kpọmkwem na ala igbo bụrụkwa onye isi na ọrụ Bijek Movies International ndị nyere unu ebe igbo si na ife bụ omenala igbo na ejirimara igbo nke bụ eziokwu ọ ga-adịrị anyị na mma na nkwọ dịrị anyị na eke dịrị anyị na orie dịrị anyị na igbo ga-adị ekene m